Ehe, nna ka eyi ee ide ejezi Hmm? Ano na nti ai. Na nwunye gị sị na ịma ngazi. Kee ihe i menụ na nwunye gị sị na ịma ngazi. ee okay banye ego okay banye ka ị nata ya ego o nyerọ gị ọ ga-eche onye ya arụ o n'anya nwoke ọbụla nwunye ya na-enye ego nwoke ọbụla nwunye ya na-enye ego ọkwa ya kpata o ji abụ iruo na ọ dị ka alaba alaba ndị nke alaba alaba nke ọ na-adị iche maka na onye alaba alaba ọ ga-ejidegodi ego ya n'aka dị sure ihe onye a na-agwa m kịta bụ na ya eme nwazie na ya ma njezi ebe anyị chọrọ ije na ya ejirọ ego n'aka ya na nwunye ego nwunye ya asị ya na ya ejirọ mana o ji lụọ nwaanyị a maka na o nwere ego taa ego ahụ o kwuru maka na o nwe wee je lụọ nwaanyị ahụ o de emetụzi ego ahụ ọnụ na ahụ ọ chọzi ịpụ apụ ọ gwazie nwunye ya ya nye ego ka ya tii n'akpa na ọ nwere ebe ya na-eje nwaanyị mmadụ akọọ ya ọzọ onye ọbụla ego dị n'aka nwere mood ọ ga-aba ị bịa ka ị chọọ ka ị nara ya ego ma ọ bụ nwoke ma nwaanyị ọ ma like iwe ya because na ya nwa na-akpa ego ahụ amarago ihe ọ ga-eji ego ahụ wee mee wee mepụta ihe ego ọzọ based on ihe o ji n'aka mana iro nwoke ahụ na-aghọta ya na ọ na-akparị ya maka ego ọ na-akparị gị maka ego ọrọ maka ego ka i ji wee jee onwe emee gị n'aka ihe atara gị n'aka ṅa ntị ka m gwa gị ọbụla ị mara nwoke ọbụla nwaanyị na-enye ego afụfụ ọ na-ata ara ka ọrụ ugbo a na-ebidobe ịlụ ya alụ ṅakwa ntị o o nye gị ị gaa ọ bụrụ na o nyere gị ị nọ nwayọọ and ọ ya kpata i ji eje ozi ka ụmụazị ṅa ntị maka ị na-relax ka ọ bụrụ nwaanyị ga na-azụ gị nri maka ị na-relax ka ọ bụrụ nwaanyị ga na-azụ gị nri ọ ya kpata i lee onwe gị anya oga ṅa ntị ị na-afụ na ịmụ ihe na-ekwu legodo onwe gị anya o nwere ka ị dịchazi efiri ya ibira bụzi ibu ndị ibu ndị mmatankma mmatankma onye na-ahụ onwe gị mezie gudugudugudu ị dịrọzi smart ị da apụtazi apụta nwaanyị enwebe mgbe ọ chọrọ ka nwoke bịa buru ụzọ pụtaba ma ọ bụrụ na ị marọ o buruzi jezie ego a nke nwa na-esi eso kịta ị na-ebuzi ibu nwaanyị ahụ kara ibu nwaanyị ahụ na-agba onwe ya sports na-adịwa mịnọ mịnọ mịnọ mịnọ ngị nwa bụ ekwesịrị ịdị mịnọ mịnọ mịnọ ịtọ na ojedebede gbudugbudugbudu ọ na-afụrọ ka ị dị kịta ọ ga es bilie n'ụra jee chụba ego i jide ego i jide okwukwe ego gị chọtụọ okwukwe ga-achọtụọ n'ụlọ ụka ka ọ na-ede afịa nwunye gị enyere gị ego ya bụ ihe iji ọ na-agbazi mba ị na-agbazi ọ na-agbazi na fon ya mee ihe ị na-eme ya ihe onwe ya mere gị n'aka na ntị ka m gbago ọ bụ oke n'ọrụ dịrị nwoke na ọ ya ga na-azụ ezinụlọ nwaanyị bụ onye inye aka onye mere gị si na enye nwara gị nwanne kwana ụfọdụ nọ n'obodo oyibo dependịa n'ebe nwunye ha nọ nwunye ha rụọ night ọ rụọ day nwaanyị rụọ day ọ rụọ night nwaanyị na-akwụrụ gị ụgwọ egozie nwa na-eku nwa relaxie na ya adị bezie na ya nwaanyị a na-alụ mana i siri n'obodo oyibo ọ bụ na nwunye gị kwute na a ga-aga village ya bụ na aga ọ bụrụ na ekwuru ịma nga ọ na-akata o weta ego o nye gị o nye gị ego ngwa i ruo village mee ihe dị otu a i ruo ebe a i were ego dị ego ịkwụrịwa ụfọ ụsọ ndụ ị chọrọ otu a ka anyị si agba alaba alaba ebe a onye amakwa ihe a na-akọ ọ gị bụ onye alaba alaba ewetago complain gị before na ọ na-abịa iru gbaba ezinụlọ gị aka bụbụ ezinụlọ ọnụ iru ebe soro anyị anyị ga-emekwa gị ihe na highway anyị ara egwukwa egwu ndị alaba alaba ara egwukwa egwu na highway anyị na-adị na mbụ kwado akwado nwee ume jikere ejikere ọ na-abụ ilue ụfọdụ a na-eme iruo anyị bụ ndị alaba alaba ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye alaba alaba ọ ga-agwago gị before ị chọọ ịgba dị alaba alaba ị maghị ihe ha na ya yi ị kwadoro nwunye gị ezinụlọ i debere ya cash nwere iru like 500 to 300 ị na-agba ya efu na ị nwere ihe ị na-eme na ọ bụrụ ị pụta sị anyị bụ ndị alaba alaba ị mapụta na street ị bịa pụta na street ị chọọ ka i legharịa anya mara ebe a na-eme i jee pụta apụta i jekwuru anyị na highway ị pụtabe na street ọ bụrụ highway a na-enye ọjọ ajọ ọkụ na highway ọga a na-enye ajọ ọkụ na highway ọ dị very ị maghị ihe a kpọrọ ya highway ebe moto na-eti ọkụ adịghị agbakwa ya brake ya ka ị pụtara ebe a bido chọọ ka ị causeọrọ ndị ọzọ niile hold up n'ụzọ ka ere ka asịbazie ndị alaba alaba ya ume adịghị anyị ga-apịa gị 100 mbọsị ọzọ elekpuo na be gị if you don't have the strength leave alaba alaba na ọ bụrọ egwu ụmụazị ka ọ bụ ị bịa dependịa na nwunye gị na-ati irikwe na ị ga na-eji agba alaba alaba nwaanyị bụ onye ga-ego were apụta iro were apụta street anyị were a na-akpọ mmanya na-eme nsi ị ṅụrụ mmanya ebe a na-akwụ ọtọ ṅụọ mmanya 3 million still kwụrụ ọtọ ebe a ị mapụta ebe a bịa na-eme anya nwa nwa nwa nwa ere oge na gị na nwunye gị were a na-akọ ọnụ anyị bụ ndị registergburu dị alaba alaba ndị nke nwegburu green card na ya anyị na nwunye anyị ara akọrị ọnụ ọnụ ịdịra wee anyị amaghị ihe anyị ga-eme anyị amaghị pakeji na anyị ji anyị amaghị ihe a na-eme nwaanyị na-ara aka nri na-ara aka ekpe obi aṅụrị akpa ya o lee anya n'etiti ọ fụ na ofu ebe ka anyị nwere fọt ebee ka anyị nwere fọtụ a sọ gị makwa sọ gị makwa na ntị ka m jegodi apụta ịmụrụ ha abụọ ụtụ ka na-ahụ ụzọ ọ bụrụ anyị atụ n'okwu o